Fáilte chuig an seimineár gréasáin seo, a thugann léargas ar chomhpháirtíocht le tuismitheoirí, ag díriú ar chleachtóirí luathbhlianta. Cuirtear na léargais seo taighde san áireamh agus tá siad bunaithe ar rudaí atá feicthe ag cigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim, chomh maith leis an treoir a sholáthraíonn cigirí do shuíomhanna chun feabhsú a chur chun cinn. Ba cheart an chomhairle uile a chuirtear ar fáil sa seimineár gréasáin seo a mheas i bhfianaise na dtreoirlínte sláinte poiblí atá i bhfeidhm i suíomhanna oideachais. Aithnítear go dtagann leanaí as cúlraí agus cineálacha éagsúla teaghlaigh. Le linn an tseimineáir gréasáin seo, úsáidfimid an focal 'tuismitheoir' chun tagairt a dhéanamh don phríomhoideoir an linbh agus dá phríomhchúramóir. Cuireann Prionsabal Aistear, an Creat Curaclaim don Luath-Óige, agus Síolta, an Creat Náisiúnta Cáilíochta don Oideachais Luath-Óige, béim ar a thábhachtaí agus a fhiúntaí atá sé go n-oibreoidh tuismitheoirí agus cleachtóirí luathbhlianta le chéile i gcomhpháirtíocht ar mhaithe le foghlaim agus forbairt leanaí. Cuireann an dá chreat seo in iúl dúinn go bhfuil rannpháirtíocht agus comhpháirtíocht tuismitheoirí bunaithe ar mhuinín agus ar mheas frithpháirteach. Deir siad linn gur freagracht i bpáirt é seo idir cleachtóirí agus tuismitheoirí araon. Molann Treoir na Roinne Oideachais ar Chigireachtaí ar Oideachas Luathbhlianta COL, ról na dtuismitheoirí mar phríomh-oideoirí a leanaí féin. Tugtar gearrchuntas ann ar a thábhachtaí atá sé go mbeadh tuismitheoirí páirteach i luath-oideachais a leanaí. Mar shampla, is minic a fheiceann cigirí i suíomhanna an-éifeachtacha go bhfuil cur chuige pleanáilte ann chun tuismitheoirí a mhealladh le bheith páirteach in obair an tsuímh agus i bhfoghlaim an linbh. Sa seimineár gréasáin seo, roinnfimid samplaí de chásanna atá feicthe ag cigirí ina raibh tuismitheoirí bainteach le hobair an tsuímh. I suíomhanna ardchaighdeáin, is próisis chomhoibríocha agus chomhairliúcháin bunaithe ar oscailteacht agus meas idir an dá thaobh, is bun leis seo. Tacaíonn an cur chuige dearfach comhpháirtíochta seo idir cleachtóirí agus tuismitheoirí le lánpháirtíocht an linbh i saol an tsuímh. Tá samhail chigireachta an oideachais sna luathbhlianta bunaithe ar chreat cáilíochta, arna threorú ag prionsabail Aistear agus Síolta, agus ar thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta. Gheofar sa chreat príomhghnéithe an dea-chleachtais i suíomhanna éagsúla Agus déanann sé an soláthar a chatagóiriú faoi cheithre réimse leathan idirghaolmhara. Déantar cur síos breise ar gach toradh sa Chreat Cáilíochta trí roinnt comharthaí féideartha a úsáid chun tacú le cleachtas. Cé go bhfuil gnéithe de rannpháirtíocht tuismitheoirí le feiceáil in go leor de thorthaí agus de chomharthaí an Chreata, Déantar cur síos in Toradh 19 ar ghnéithe den dea-chleachtas maidir le comhairliúchán, comhoibriú agus lánpháirtíocht tuismitheoirí. Tóg nóiméad chun na comharthaí seo a léamh.

Ina áit sin, tá siad á gcur ar fáil chun pleanáil chomhoibríoch a threorú mar chuid de phróiseas feabhsúcháin suímh. Is minic a fheiceann cigirí go n-úsáideann bainisteoirí agus cleachtóirí iad mar leideanna chun láidreachtaí soláthair a dhearbhú. agus réimsí ina bhfuil feabhsúchán ag teastáil a shainaithint le gur féidir leo oibriú ina dtreo. Agus comhpháirtíocht le tuismitheoirí á cur chun cinn, aithníonn cigirí luach na n-idirghníomhaíochtaí dearfacha idir cleachtóirí agus tuismitheoirí, atá bunaithe ar chumarsáid idir an dá taobh. i suíomhanna ardchaighdeáin. Tugann cigirí faoi deara go minic na bealaí iomadúla atá ag cleachtóirí le teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí chun go mbraithfidh siad go bhfuil fáilte rompu, go bhfuil meas orthu agus go n-éistear leo. Ina measc seo tá, mar shampla, dea-chaidreamh a chothú agus oibriú i gcomhpháirtíocht le tuismitheoirí le linn amanna aistrithe. Admhaíonn cigirí go minic go léiríonn cleachtóirí íogaireacht agus cairdiúlacht i leith dea-chaidreamh a chothú le leanaí agus lena dtuismitheoirí. Mar shampla, tá cur chuige bunaithe ar phríomhphearsa i bhfeidhm in go leor suíomhanna. Ciallaíonn sé seo gur cleachtóir amháin a dhéanann formhór an chaidrimh le grúpa beag leanaí. Agus is nasc é an cleachtóir idir an suíomh agus tuismitheoirí na leanaí sin. Ina theannta sin, tá beartas 'doras oscailte' i bhfeidhm in go leor suíomhanna ina mbíonn fáilte roimh thuismitheoirí bualadh isteach sa suíomh uair ar bith agus páirt a ghlacadh i saol laethúil an tsuímh. Baineann cleachtóirí úsáid as na hamanna nuair a bhíonn leanaí á dtabhairt isteach sa suíomh nó á mbailiú, chun comhrá neamhfhoirmiúil a bheith acu le tuismitheoirí. Is bealach iontach iad na hidirghníomhaíochta nádúrtha seo go léir do chleachtóirí chun éachtaí agus eispéiris foghlama leanaí a roinnt le tuismitheoirí. Tá taighde ann a deir go bhfuil fíorthábhacht leis an gcomhleanúnachas in eispéiris foghlama leanaí óga. Dearbhaíonn cigirí straitéisí éifeachtacha a úsáideann cleachtóirí chun tacú le leanaí isteach ionas go mbeidh aistriú réidh acu isteach sa suíomh, laistigh den suíomh, agus amach as. D'fhéadfadh go n-áireofaí orthu seo. Cuireadh do leanaí agus dá dtuismitheoirí chun cuairt a thabhairt ar an suíomh, freastal ar laethanta oscailte nó ar champa samhraidh sula dtosaíonn leanaí. Tugann na hócáidí seo deis do thuismitheoirí agus do leanaí bualadh leis na cleachtóirí agus taithí a fháil ar chuid de na gníomhaíochta súgartha. I roinnt cásanna, tugann cleachtóirí cuairt ar leanaí ina dteach féin agus bíonn siad ag comhrá agus ag féachaint ar ghrianghraif de rudaí a tharlaíonn sa suíomh. Bíonn cur chuige socrú isteach de réir a chéile ag mórchuid cleachtóirí. chun cabhrú dul i dtaithí ar an suíomh agus ar a bheith ag aistriú idir seomraí foghlama. Cuirtear fáilte roimh thuismitheoirí agus is féidir leo fanacht sa suíomh go dtí go mbíonn an leanbh ar a chompord. Aithníonn cigirí an luach atá ag cleachtóirí a thacaíonn le leanaí agus iad ag aistriú chuig an mbunscoil. Molaimid go minic do chleachtóirí tagairt a dhéanamh d'acmhainní agus d'ábhair tacaíochta atá ar fáil i dTreoir Cleachtais Aistear Síolta agus i ndoiciméid na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, Mo Scéal agus sa First Five Let's Get Ready. Tacaíonn na hacmhainní seo le cleachtóirí. chun faisnéis faoi fhoghlaim na leanaí a roinnt le tuismitheoirí agus le pearsanra bunscoileanna le toiliú na dtuismitheoirí. Is iad na tuismitheoirí cnámh droma an tsuímh ardchaighdeáin. Bíonn siad lánpháirteach in obair an tsuímh. Tarlaíonn sé seo trí chórais agus phróisis oiriúnacha. beartais agus nósanna imeachta a fhorbairt, tacaíochtaí seachtracha a fháil do leanaí aonair, machnamh foirne agus tuairimí tuismitheoirí a iarraidh. Beidh a fhios agat go maith an chaoi a dtreoraíonn beartais agus gnáthaimh do chleachtas gairmiúil féin. agus cáilíocht an tsoláthair a chuireann tú féin agus do chomhghleacaithe ar fáil. Mar shampla, is léir ó bheartas Comhpháirtíocht le Tuismitheoirí, an bhéim a chuirtear ar an gcaoi ar féidir leatsa comhoibriú le tuismitheoirí chun foghlaim an linbh a chur chun cinn. D'fhéadfadh eolas a bheith ann faoi dheiseanna neamhfhoirmiúla agus foirmiúla chun bualadh le tuismitheoirí agus eolas a mhalartú leo faoi fhoghlaim agus fhorbairt a linbh, agus faoi na chéad chéimeanna eile trína rachfar ar aghaidh leis an bhfoghlaim. I suíomhanna ardchaighdeáin, tugann cigirí faoi deara go n-iarrtar tuairimí tuismitheoirí nuair a bhíonn beartais á bhforbairt agus á n-athbhreithniú. Déanann an cleachtas inmholta seo maitheas do gach leanbh agus cuireann sé comhoibriú chun cinn idir an suíomh agus an baile trí ghuth a thabhairt do thuismitheoirí i bhfeidhmiú an tsuímh agus i bhfoghlaim a bpáiste. Tar éis comhairliúcháin idir príomhphearsa nó cleachtóir an linbh, an tuismitheoir agus an bainisteoir, is féidir go gcomhaontófar go dteastaíonn tacaíochta breise ón leanbh chun a bheith lánpháirteach sa chlár foghlama. Is minic a thugann cigirí faoi deara go n-aimsíonn cleachtóirí tacaíocht oiriúnach ón tSamhail Rochtana agus Cuimsithe, aim, nuair is cuí, tar éis toiliú tuismitheoirí a fháil. D'fhéadfadh comhairle phraiticiúil, maoiniú do threalamh speisialta agus, nó ball foirne breise a fhostú le haghaidh tacaíochta breise a bheith i gceist anseo. Faoi threoir Aim, b'fhéidir go mbeidh tú in ann tuismitheoirí a threorú chun gairmithe luath-idirghabhála, san oifig áitiúil d'Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, a fhéadfadh tacaíochta breise a thairiscint dá leanbh. Ina theannta sin, tugann cigirí faoi deara gur minic a chabhraíonn cleachtóirí le tuismitheoirí naisc a bhunú lena n-altra sláinte poiblí áitiúil chun rochtain a fháil ar thacaíocht mar theiripe urlabhra agus teanga dá leanbh. Is minic a thugann cigirí cuntas ar an gcaoi a gcuirtear fáilte roimh gairmithe ó ghníomhaireachtaí seachtracha mar Theiripeoir Saothair isteach sa suíomh chun tacaíocht bhreise a sholáthar do leanbh, i gcomhairle le tuismitheoirí. I suíomhanna ardchaighdeáin, cabhraíonn an príomhphearsa le pleanála nó spriocanna foghlama aonair leanaí a chur chun cinn, i gcomhar le tuismitheoirí agus leis an ngairmí áirithe a thacaíonn leis an leanbh. Cuireann an chinnteoireacht i bpáirt seo idir tuismitheoirí agus cleachtóirí ar chumas leanaí a bhfuil riachtanais ar leith acu áit a fháil i réamhscoil príomhshrutha chun a bheith lánpháirteach in éineacht lena bpiaraí. Molaimid go minic go mbeadh ceannairí agus cleachtóirí páirteach i bpróisis athbhreithnithe agus machnaimh rialta, ar leibhéal an duine aonair nó ar leibhéal foirne. Is féidir leis an gcleachtas meastóireachta seo a bheith úsáideach chun áiteanna ina bhfuil gá le feabhsú a aithint, agus pleananna feabhsúcháin a leagan amach. Tá sé ríthábhachtach. chun go mbeadh tuismitheoirí lánpháirteach in obair an tsuímh. I suíomhanna ardchaighdeáin, déanann na bainisteoirí agus an fhoireann machnamh criticiúil ar a ndearcadh i leith meas a léiriú ar thuismitheoirí, agus iad a spreagadh le bheith lánpháirteach i bhfoghlaim agus i bhforbairt a linbh. Feictear do chigirí gur minic a chuirtear gnáthaimh nua i bhfeidhm tar éis athbhreithniú foirne ar rannpháirtíocht tuismitheoirí, mar shampla feidhmchlár meán sóisialta a thabhairt isteach chun foghlaim leanaí a roinnt le tuismitheoirí nach féidir leo cuairt a thabhairt ar an suíomh go rialta, nó a bhféadfadh deacrachtaí cumarsáide a bheith acu. nó a bhfuil deacrachtaí cumarsáide acu de bhrí gur teanga bhreise dóibh an Béarla. Is cabhair mhór é an cur chuige foirne seo chun feabhas a chur ar an tslí a roinntear eolas idir an suíomh agus an baile. I dtuarascálacha, is minic a thugtar moladh do chásanna ina n-oibríonn leanaí agus tuismitheoirí mar chomhpháirtithe gníomhacha agus an clár foghlama á athbhreithniú, mar shampla trí cheistneoirí, suirbhéanna agus bosca tráchtaireachta. Éistear le guthanna tuismitheoirí agus gníomhaítear dá réir. Cabhraíonn an cleachtas an-éifeachtach seo le gach leanbh a chur san áireamh agus spreagann sé rannpháirtíocht chun cinn i measc tuismitheoirí. Mar shampla, trí dhul i gcomhairle le tuismitheoirí agus leanaí faoi na hábhair a mheasann siad ar chóir a bheith sa chúinne baile, léirítear meas agus cuirtear an ionchuimsitheacht chun cinn. rud a léiríonn éagsúlacht na leanaí agus na dteaghlach uile atá ag freastal ar an suíomh. Tá mórchuid suíomhanna ann ina ndéanann cleachtóirí iarrachtaí dearfacha chun dul i gcomhairle go réamhghníomhach le tuismitheoirí. I suíomhanna ardchaighdeáin, téann cleachtóirí i gcomhairle le tuismitheoirí ag leibhéal aonair, ar shlí atá ag teacht le mianta agus sainroghanna na dtuismitheoirí. Mar shampla, mar is eol do go leor agaibh, sula dtosnaíonn leanaí i suíomh, caithfidh cleachtóirí faisnéis phearsanta a lorg ó thuismitheoirí faoina gcuid leanaí. ar fhoirmeacha cláraithe nó iarratais. Sna cleachtais is éifeachtaí a thugann cigirí faoi deara, iarrann cleachtóirí ar thuismitheoirí foirm 'Mar gheall ormsa' nó a leithéid a chomhlánú. Is féidir go n-iarrfar ainmneacha ball teaghlaigh, taithí leanaí roimhe seo, rudaí is maith leo agus nach maith leo faoi láthair, agus mar sin de. Úsáidtear an t-eolas seo chun cabhrú le leanaí socrú isteach sa suíomh agus, nó chun eispéiris foghlama saibhre atá nasctha lena gcuid ábhar spéise a phleanáil. Ina theannta sin, is minic a thugann cigirí faoi deara go n-úsáideann cleachtóirí cumarsáid an-éifeachtach chun eolas ar an suíomh agus ar eispéiris foghlama agus éachtaí na leanaí a roinnt le tuismitheoirí. I measc na straitéisí a úsáidtear tá, oícheanta faisnéise, comhráite neamhfhoirmiúla, cruinnithe foirmiúla, grianghraif agus samplaí d'obair na leanaí. I suíomhanna áirithe roinntear eolas trí Lámhleabhar Tuismitheoirí, Nuachtlitreacha, Iontrálacha Dialainne agus na Meáin Sóisialta. I gcleachtas an-chomhoibríoch, déantar iarracht an t-eolas seo a roinnt le tuismitheoirí ar teanga bhreise dóibh an Béarla. Mar shampla, aistrítear bileoga isteach i dteanga bhaile na dteaghlaigh. Chun tacú le comhroinnt eolais, is minic a thugann cleachtóirí cuireadh do thuismitheoirí isteach sa seomra foghlama chun grianghraif agus samplaí d'obair chruthaitheacha na bpáistí a fheiceáil. Faigheann cleachtóirí agus tuismitheoirí araon pictiúr saibhir den leanbh mar foghlaimeoir nuair a dhéantar eispéiris na bpáistí a roinnt. Tacaíonn sé seo le foghlaim agus forbairt leanaí sa bhaile agus sa suíomh araon. Ina theannta sin, is minic a mholann cigirí go ndéanfaí cuntais foghlama leanaí, ar nós dialanna foghlama aonair agus grúpa, a roinnt go rialta le tuismitheoirí. I suíomhanna an-éifeachtacha ina dhéantar é seo cheana féin Bíonn deiseanna rialta ag leanaí agus tuismitheoirí, ní amháin breathnú ar irisleabhair foghlama le chéile, ach tugtar cuireadh dóibh iad a thabhairt abhaile, trácht a dhéanamh orthu agus cur leis an ábhar. Is minic a thugann cigirí i suíomhanna ardchaighdeáin faoi deara go bhfáiltíonn cleachtóirí roimh lánpháirtíocht tuismitheoirí mar bhealach chun mothú dearfa, aitheantais agus muintearais a chothú sna leanaí, agus chun glacadh lena n-éagsúlacht chultúrtha. Saintréith den chleachtas an-éifeachtach is ea go ndéanann cleachtóirí éagsúlacht na leanaí sa suíomh a aithint, a mholadh, agus a dhearbhú. Mar shampla, tugtar aird ar chúlra teaghlaigh sa cheantar agus ceiliútar iad. Mar shampla, cuirtear grianghraif de na páistí agus dá dteaghlaigh ar thaispeáint, mar aon le focail i dteangacha éagsúla, leabhair, agus trealamh a bhaineann le cultúir eile na leanaí. Spreagann cleachtóirí tuismitheoirí uaireanta chun cuairt a thabhairt ar an suíomh chun faisnéis faoi chultúr agus traidisiún a dteaghlaigh féin a cheiliúradh agus a roinnt. Eagraíonn cleachtóirí gníomhaíochta a chuimsíonn tuismitheoirí agus baill eile den teaghlaigh. Is minic a thugann cigirí faoi deara iad seo a leanas. do bhaill teaghlaigh a bheith páirteach i laethanta teaghlaigh agus spóirt, ceiliúradh deireadh bliana agus gníomhaíochta séasúracha. Is féidir go n-iarrfar orthu cuidiú le himeachtaí bailithe airgid agus le turais eagraithe chuig áiteanna spéisiúla mar chlós súgartha, páirc nó músaem. I gcásanna ina dtugtar cigirí cleachtais eiseamláireach faoi deara, soláthraíonn cleachtóirí deiseanna do thuismitheoirí agus do bhaill teaghlaigh chun bheith páirteach i laethanta súgartha, am scéalaíochta nó gníomhaíochtaí cruthaitheacha lena gcuid leanaí sa suíomh. I suíomhanna an-éifeachtacha, eagraítear na cineálacha éagsúla cuairteanna seo ag am atá áisiúil do thuismitheoirí. Seo liosta faisnéise agus acmhainní a d'fhéadfadh tuilleadh tacaíochta a thabhairt duit. Tugann sé seo muid chun deireadh an tseimineár gréasáin seo. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leat as éisteacht. Tá súil againn go bhfuair tú comhairle chuiditheach anseo faoin tslí le comhpháirtíocht le tuismitheoirí a chur chun cinn. Má tá ceisteanna ná tuairimí díreacha agat ag éirí as seimineár gréasáin seo, cuir chugainn iad ag an seoladh ríomhphost speisialta atá tugtha thíos. Insights fostríoc info ag education ponc gov ponc